tarawele e dun nalen bɛ ka n'i kun biri alimamibilen kun y'e wele a ye mun de f'i ye
alimamibilen ye n wele dugutigiba ka ci de la ko dugutigiba wa o ka di ya dugutigiba ka ci jumɛn de ka di a y'a denmuso de bila ka n'an fɛ yan ne nɔ k'u ka cɛ ɲini wuli a tarawele n'o kɔni don o ka di o
n k'o ka di wa e b'a dɔn min b'a kɔfɛ wa a tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a dɔn min b'a kɔfɛ n ko dugutigiba kɛn bɛ ka jagoya sariya de sigi a fɛ yen ko cɛ o cɛ bɛ bɔ denmuso in nɔfɛ ko f'i n'a ka kɛɲɛ hakili dumaya de la i n'a fɔ ala kɛlen don ka mɔgɔw bɛɛ dan k'u hakilila kɛ kelen ye ɛ ne kɔni fɛ o tɛ kojugu ye o n'i bɔra den nɔfɛ n'i n'a hakili ma kɛ kelen i t'i sen bɔ ko k'i sen bɔ wa o bɛ dɔgɔkun kelen de d'i ma n'i ma se k'i hakilina sanga denmuso in hakili la o bɛ t'i kunba tigɛ ka bɔ i kanba da la ee

Nano. I fa bɛ so kɔnɔ yan. Ayi, ne n'a fila de tun bɛ so kɔnɔ, nka an t'a dɔn a taara yɔrɔ min na. Ɔ, a taalen tɛna kɛ kɛnɛ ma. Taa lajɛ n'a bɛ yen, ko ne k'o k'a ka na yan. Ma, ne hakilina tun ye min ye, i kɔrɔma ɲɔgɔn, ou bien cɛ, mɔgɔ man kan ka fɔ ma.

E y'o fɔ mun fɛ? Hun, hun, ne dabaliya banna la don, ne t'a dɔn mɔgɔ ka muso ko bɛ se ka juguya fo ka se nin degrée ma, muso ka d'a ye kojugu, hali n'i ye fini siri yiri la a b'a kunko fɔ a ye.
Un, ayiwa n tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ dɛ, wa n tɛ fara mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ, i tulo b'a la wa? Ee, i ni mɔgɔ min tɛ fa la, a tɛ ba la, hali a tɛ bɔ dugu kelen.
hali n'an t'an fa adama na n sigiɲɔgɔn de don n t'a kɔrɔfɔ wa maa t'a kɔrɔfɔ n ɲɛna jogojugu bɛ bɛɛ la koyi jogojugu min b'e la a bɛ jɔn de la
e bɛ se k'i bolo kun jɔ jogojugu jumɛn de la k'o bɛ ne la e bɛ juru sara wa jogo jugu min b'e la e bɛ juru sara wa ne ka joli b'e la kalo joli ne y'i ka dɔgɔ ci n ka bi wɔɔrɔ b'e la e y'a sara i y'a sara wa Ba fa, ne ma n ta dabɔ n kama yafa ne ma Ala fɛ.

E de la nin lariba ye fa fa sɔrɔ so kɔnɔ kuma dɔw la komi n ba de ye n ci a ma ko ni n ma sɔrɔ yan ko n ka ci to yan nɔ n'a nana ko k'a f'a ɲɛna k'a ka sɔrɔ so
ça c'est bien nka ye ci to jɔn de bolo so e bolo kɛ a non ne tɛ dɛ aa Fati ye so nin kɔnɔ an ye kɔni ɲɔgɔn kan so nin kɔnɔ ye nka an tɛ sira kelen kan ne ko e yɛrɛ de ka ko ka gɛlɛn

k'i sumu wa ah, an k'o to don wɛrɛ la ne bɛna ah. fɔlɔ
ah, nasira n'o na la ko mɔgɔ i nana muso sumu da ci kɔ so ɲɔgɔn na o wele dɛ hɛn ah masa ramani kaso kɛli don ee eh, n'o tɛ bara jasin kɔnɛ na la

ala dutiba dutiba dutiba tɛ kelen wala dutiba awɔ o n'a denmuso bɔla a la dugu la k'a bila ka na na dugu nin kɔnɔ yan dugu nana awɔ ka n'a di karamɔgɔ bilen ma k'a ye cɛ in n'a ye aa ba ko a fɔ dugu cɛmisɛn bɛɛ ye ko ni denmuso nin duman mɔ min k'i wa karamɔgɔ bilen bara
Karamɔgɔ bilen fɛ ne b'a la e mun e mun ka bɔ la basa fa yi ba e bɛ ko tulu ko tuluya de a fɔra de ko musonin a di cɛ ma cɛ min ye min hakili duman ye ko denmuso nin ta e na hakili duman

Basidi yenkaw bɛ di baasi tɛ bɛɛ ka kɛnɛ baasi foyi n sinamuso ni denmisɛnnin bɛɛ bɛɛ baasi t'u la
kɔrɔ dun ee tarawele tun bɛ munumunu na yan sisan mɛ n ma d'a la n'a yɔrɔ ka jan awɔ ne ko aw ka masakɛ denmuso a ka ko b'a bolo lahalaya jumɛn na basidi wa ee hali an ma ɲɔgɔn fo fɔlɔ e ka musoko mɔgɔ nakun a ka fisa n'i yɛrɛ ye ni masakɛ denmuso ko kɔni don o ka nɔgɔ i ko ji min ta korisa
e sabula woro bɔ t'a la furu nafolo bɔ t'a la foyi foyi tɛ bɔ a la
ee e fana sa o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn awɔ masakɛ ka laada sigilen de don ko ni mɔgɔ min b'a denmuso fɛ u b'aw hakiliw de sanga ɲɔgɔn na n'i hakili ni den hakili kɛra kelen den bɛ d'i ma walasa k'o dɔn den in bɛ ɲininkali damadamani de tɛngu i la n'i sera k'o jaabi o kɔrɔ ko muso kɛra i ta ye n'o don i tɛ n ka saki di yan yanni dɔ ka taa fɔ n kɔ ee i t'i hakili sigi i t'i hakili sigi n'i dɛsɛra k'a jaabi e b'a dɔn min bɛ yan Aa tiɲɛ na o kelen ne t'a dɔn min bɛ yen n'i ma se k'a jaabi an bɛɛ kan ka taa yɔrɔ min na e bɛ taa anw kɔ ee muso ko sera o bɛɛ la ja saki tali yɛrɛ ma taa ka dan kɛ o n ka saki ta ka di yan ne kɔrɔ nana i b'a fɔ a ɲɛna ko n fɔra a kɔ yan ɛɛ hali t'i kɔrɔkɛ kɔnɔ k'i sara a la i b'a fɔ a ye ko n fɔra a kɔ ayiwa na n ka i bila

ne fana fɔlɔ n'ala hɛn muso nin t'ale so nin kɔnɔ yan ala ala k'i sɔnna o ma a y'i fana fɔlɔ hakili duma han o cɛ tɛ so kɔnɔ yan o cɛ tɛ yan ka ale b'a kɛra bɔ bilen nin hɛn hakili duma a tɛ ma hakili ja la ne hakili duma hɛn e fana fɔlɔ pati o san jan b'a la han ka to lagere ɛɛ u b'a na an na dugu la k'a fɔ dugu mumɛ bɛɛ ye ka na ɲɔ sɔrɔla fɛrɛba la ha ɲɔ sɔrɔ fɛrɛba la tuma min na u b'a question poser la dugu bɛɛ kunna ko eh, an kuntigi mamadu wala wasala k'a bara banti dugu jumɛn na eh, n ko ma n ko question ye bolo n ko ma n k'a banganama kan

I bɛ jɛgɛ fila bali ko ko ko an an an dule eh, mama dule a kɛlɛ tɛ sa ni bɛ fara b'i ta k'i jugu ko kɔrɔ sisan pasa bila koro mana mana mɔ hɛ ɲɛ fɛrɛ fɔlɔ ya nala ni min se k'o denmuso ko na i b'a kasara min sɔrɔ la i kelen k'o lo tɛ la n kɔni y'o fɔ la yesu ɲɔgɔn ye nala denmuso ni ɲɛ a cɛ ka ɲa min ka nala hɛ a cɛ ka ɲi ko jina i b'a denmuso de dɔrɔn a b'a to ta la k'a bila la a sen tigɛ kɔnɔ i y'a lɔmina bilakoro y'i bila loko lɔsiya y'i bila lɔkɔso nin kɔnɔ basa n'i ka hɛn ne fɛn na fɔlɛ hɛn a ti hɛn ala ma ɲinɛ i kɔ i ka ɲumanya min kɛ n ye i la sogo ko la ma ɲinɛ i kɔ ni b'a kɛ masakɛ le dɔrɔn n'i tala k'i kɛ so lamarala de i bɛ so marala so ah, fa yila mamusa dɔgɔ cilen so nin kɔnɔ i bilala muso de ka baara la bilakoro
hmm. ah, ke hakili duma ne kɛra masakɛ ye e bɛ ne kɛ so marala ye e yɛrɛ jumɛn ka fisa ne ye ne yɛrɛ ka fisa ne ye yɛrɛ sabula don o don e bɛ ne ka sogo tɔ dun yan i tɛ ne kɛ so marala ye i bɛ ne kɛ fali marala de

kɔrɔmuso i ni tile
nse fati fati an somɔgɔw dun baasi foyi tɛ i dun teliyara bi dɛ awɔ n teliyara lɔgɔ ma sɔrɔ a ee kɔrɔmuso baara tɛ ka sɔrɔ o. i tɛ nɔnɔ minɛ i ka dɔɔni baara foyi tɛ ka sɔrɔ walayi kɔrɔmuso i b'a dɔn ne hakilina ye mun ye ee n ye dɔgɔci mun kɛ Ɛɛ wari minnu bɛ yen n bɛ fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa bamakɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a la baara tɛ ka sɔrɔ
ayiwa wari ninnu kɔni bɛ ne bolo n'i mago jɔra a la wagati o wagati n b'a bɛɛ d'i ma nka ne yɛrɛ miirina na n ko wari minnu bɛ ne bolo mara la n ko e bɛna taa angɛrɛ dɔw ɲini ani ɲɔsi dɔw walasa ka se ka sɛnɛ kɛ dugu in yɛrɛ kamelenmisɛnnin si tɛ yan nɔ n'a fɔra k'aw bɛɛ bɛna taa bamakɔ ka t'aw sigi yen nɔ an bɛna balo cogo di
kɔrɔmuso i ka nin hakilina in ka ɲi komi i ko ten baasi tɛ n bɛ to yan komi nin waati in fana na sɔrɔ bɛ sɛnɛ na n bɛ to yan n bɛ sɛnɛ kɛ n'i kɔni y'o kɛ o bɛ diya n ye e yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ si tɛ yan ni ne n'i nimɔgɔkɛ tɛ n y'a faamuya a ka di n ye i ka n dɛmɛ ni dugaw ye n ka dugaw b'i ye sabula i fana cɛsirilen don nka n tun b'a fɛ k'i ɲininka masakɛ denmuso kuma min bɛ sen na kari i m'i sen don a la dɛ
Ayi n kɔrɔmuso n ma n sen don a la i sendonbaliya a la o de ɲɛna masakɛ denmuso ko kuma in a tiɲɛ bɛɛ ma fɔ mɔgɔw ɲɛna
tiɲɛ don kɔrɔmuso ne ka kiliyanmuso dɔ bɛ yen n bɛ to k'o ka dɔgɔ ci o yɛrɛ da de y'a fɔ ne ɲɛna ko n'i y'i kun don k'u tɛ foyi fɔ i ɲɛna tile wolonwula kɔnɔ ko n'a ma ɲɛnabɔ masakɛ bɛ mɔgɔ bila ka t'i faga o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ si tɛ se ka taa mɔgɔ kunkolo tigɛ ka b'i kan da la n'i y'o kɛ fanga b'i nɔ minɛ nka masakɛ kɛlen don k'a denmuso ko fura gɛlɛmanba dɔ de la cɛ o cɛ n'i y'i kan bɔ a nɔfɛ n'a ma ɲɛnɛbɔ tile wolonwula kɔnɔ i sata bɛ kɛ kasaraba dɔ ye awɔ n donna ma ta n donbaliya ma fisa n'o ye o ka fisa n'o ye kɔrɔmuso ne nana di e de ma yan n'i ko fɛn o fɛn n b'o de kɛ ayiwa taa so kɔnɔ i niyɔrɔ dumuni bɛ yen nɔ i b'a ta i b'a dun i fara

hali muso de ye fɛn bɛɛ kalama dugu nin kɔnɔ yan b'a kalama ah. e kɔni tɛ k'a fɔ k'e fana tagatɔ de filɛ nin ye alimamibile fɛ musoko la ah oui c'est ça hein
oui c'est ça hein d'accord an ka dugu cɛw dɛsɛla muso min na o fo e bɔ yɔrɔ jan a tɛ la fo mɔgɔ min na a den de ma n'ala kuma bara ten a muso ye

cɛ fana filɛ ye i ka moriba yan t'o la i ka tan tɛ bolo san dɛ n kɔni filɛ y'a wa sisan ye non ni musoko in kelen de don k'a fa don an ka dugu cɛ bɛɛ lajɛlen de la nka a ye taa a fɛ a kana a dabila dɛ